kumalawi kuli kuna kumachitika discourse yomwe imachitika mo- mobisa ine naibweresa poyera yokhuza the northerners people from the north regionalism imapanga argue kunena kunena kuti anthu akumpoto amene popular timanena kuti atumbuka koma si atumbuka anthu akumpoto kumene kuja kuli angoni kuli atonga kuli ankhata kuli achanchani kuli magulu ambirimbiri a anthu komano chifukwa choti onse amayankhula chitumbuka olo ambiri chitumbuka it's a common language in the north so we say kunena kuti tumbukas eh? atumbuka eh? Eh, eh. nthawi zambiri in the malawi's discourse there is an argument that has been said for ages ah, anthu akumwera ndi apakati vachewa atumbuka amanena kuti vachewa amakunenani kuti vachewa inuyo vachewa zopusa vachewa eh? Fa- ti- tiziku- zinthu zimene tizizikamba mbali zonse zonse anthu amakonda they love to talk one side eh? one sided and that's the, the issues i've had with uh, anthu ngati aina vikue you know their, their rhetoric eh? aina vikue uh, uh, uh, uh, they are one sided they are, they are

eh? kwa zaka zambiri real power in malawi amene akhala akulamula dziko lijali in true sense ndi atumbuka they are northerners if dziko la malawi laonongeka the main culprit tonse tili responsible koma eni eni amene aono- akupitiriza kuononga dziko limene jalo ndi anthu aku northern region and i- until we take responsibility people from the north until we take responsibility nothing is going to work in that country If I'm talking north, we continue to put blame. Ha, Sidnakaipo president. You have been holding power. You look at Malawi eh, for the last 25 years or 30 years, or since my party democracy. Executive, eh, I mean, I'm about to dominate. Uh, mutu akhala kuti mu- mupaya mu mu executive muje uh, mwina amaba akadominate ndi aku northern region eh? I mean aku central aku, aku southern region let's just say for argument because Bakili Muluzi chanchani achina achina bingu onse aja ndi aku south now titaona kuti cabinet ma ministers amakhala ambiri ndi aku ujeni komano uh, uh, uh, uh, the ministers are short term remember ma minister amakhala short term one two ma ministers aja they operate with the ps Eh, oh, mu- mu- mwini- ki- akita mu ministry ndi ps ka the controlling officer eh, controlling officer ministry ndi ndani ma ps so when you look at the, thirty- the last five years nthawi yonse ya multiparty democracy who have dominated uh, ngati ma ps ma controlling officer it's been people from the north it was only nthawi ya bingu bingu anazatulukira kuti "Ah, ah," then anayamba kuphwanya chitaganya cha anthu aku northern region kupanga kuphangira chilichonse anthu aku northern region simungakane kuti ndinu anthu ophangira for years mwakhala mukuphangira anthu aku north you know, this is, this is these are realities that people don't want to talk about because ama- amaopa kuti

koma ma PS you have not br- broken it. Pa- pang'ono pang'ono ndi pamene anthu ayamba kubreaka chitaganya cha anthu aku central region, aku northern region dominating the real power in the executive branch of government what's next tikapita ku parliament anthu amene amapanga manage parliament ijayo ma, ma, ma supporting staff eh? ma, the secretariat of parliament they were people from the north the majority of them were northerners anthu oti amayankhula chitumbuka so i've studied the country ineyo dziko lija ndinaliwerenga limene lijalo i've looked at that country deep down Eh, when you say ah, kamangira sumagona because i'm studying the country i'm trying to understand the problem i'm dealing with when ndikapakamba za katangale ndimayenera kuti ndisa- ndimvese kuti katangale akuchitika mu dziko lotani kodi dzikoli mbiri yake ndi yotani kodi mphamvu zenizeni zili m'manja mwa ndani so while the president has been from the north from the southern the president has been from from from the central region that's formal power the real power the substantive power has been with people from the north amene ali ndi theory in any university professor kaya mumadalira ndani a professor a history kaya professor a political science he should argue with me on this abwere abwere poyera apange argue mwauze kuti kamangira akunena kuti substantive power real power in malawi for the past eh mwina zitatha kunena kuti more than 50 years has been with people from the north so dziko lija tikamanena kuti dziko lidawonongeka It's the people that have had real power. you are the people to change. So parliament has been dominated by people from the north. Because secretariat ija, anthu mumayang'ana andale aja, andale aja, ali ndi role yawo imene amapanga play. But part ina imene imamenyedwa kwenikweni ku parliament kuja katangale woopsa amene amachitika ndipo amene amasokoneza dziko la Malawi ndi secretariat ya parliament. Aina Fiona aja, aina ndani ndani, ma, ma council amene amakhala kumene kuja amalangiza anthu, machanjani, ma quality madala inayake. koti olo sukulu sikuti tinamenya bwinobwino tianthu tonena kuti sikutiso kuti ungankhale nawo pansi kuyankhula nawo chizungu angayankhula chizungu chomveka ngakhale ali ku- from the north sayankhula chizungu chocho ngakhale ali from the central region ngakhale ali ku ujeni ali amene sayankhula chizungu chomveka bwino koma they, contr- they have a lot of power parliament ija amaipanga manage half of the power is with the secretariat and people from the north has been dominating parliament

Let's go to judiciary. Do I say anything about the judiciary or is self-explanatory? Judiciary ija ndikambe nditambasule judiciary. Nkhani ili ndi ya jomo. By the way, musaone muona kuti eh kodi uyu nkhani ndi ya jomo ndikamba za za uh, lack of rule of law. Eh? Ndiye ndikufuna ndionese kuti rule of law ija wailepheretsa ndi ndani chifukwa mungonena kuti ah ena ake okonda ma amakamba pakakhala kuti jomo uja wapanga zake kapena kuti munthu wa ku southern wa ku central region some people will talk about it because because ndi akujani kodi ndi aku central region ena akamba zimenezi chifukwa ndi akujani ndi aku northern region ndiye kupusa kumeneko ndikamanena kuti inu anthu opusa ndikamanena kuti you're stupid that, that's the thing let's go parliament executive the real power has been with people from the north atumbuka

ndi pompano pamene anthu ayamba kumene kumapanga kuti chani kumaona kuti ah mzikamanda waku ce- waku central naye ampasa ujaji eh chikopa athaso khalaso amene uka- ampasa u chief u CJ wina wakenso pompano chikopa uja athaso khala mbava chikopa uja athaso khalaso CJ munthu onena kuti si chani si wa ku north

zomanena ine nathesa zimene nanenapo kuti zomanena kuti anthu aku northern region ndi anzeru nzopusa zimenezozo so it's, it's a form of informa misinformation that was inculcated and takula nazo and ine ndinazipanga prove izizi from my own class in secondary school when i studied what was going on when i looked at what we were doing The conditions of people from the north academically has been made better but also just the aspect kuti munthu mwana akabadwa muja ndikumuuza ona ndi wanzeru they try to start living up to that and so people from the north have grown up or they grow up believing kuti ndife anzeru komanso amayesesa kuti aphunzire kuti apite ku blantyre makolo awo amauza aku- ku- ku- akuhawe aja awo amauza ona kuti mulimbikire sukulu kuti mukafike ku blantyre so that you should go to blantyre manyumba anu ambirimbiri amene ali mu lilongwe amene ali mu blantyre anamanga ndi anthu from the north why don't, don't you see you know and anthu aku aku northern region eti

after understanding what regionalism is and how regionalism works in Malawi. You can't ne- say no to something that you don't understand. You need to know kaya uchipanga unpack chinthu cha uchi ehe mene zimakhalira bala. Ukapita ndi bala kuchipatala. Loti lakhala kaya one week, two weeks lisanapangidwe treat. Sumangopita bala lija likabwera kungo amangotsapo mankhwala kenako kumanga bandage kapena kungomanga bandage loyera. Amakhuthula kaya amachosapo chiyani? chikopa chichi and process imeneyo imapweteka ndi zimene ndikupangatu apapa ndikufuna ndikutambasuleni kuti li- li- i- kodi regionalism ndi chani kodi tikamanena kuti eh, tribalism ndi chani kumalawi ndipo imapanga bwanji practice imayenda bwanji kupanda chitukuko cha ku northern region apart from anthu aku central region ndi aku southern region

then you are depleting so anthu amene amakamba kuti ayi tipange za ujeni akuti chani uh, federal government uh, system of government anthu opusa amenewo we don't malawi is too small for federalism anyone that is sta- stands you know, tells you kuti yayi malawi chakuti tiyendese bwino tigawikane eh, this federalism there are people that don't think anthu onena kuti amaganiza pamwamba mwamba they don't go deep they don't understand the problem in malawi you know i look at politicians there are a lot of politicians that are politicians but they don't understand politics ndi anthu onena kuti ndale kuti tipange apa ndale iwo ndi ineyo sangayime most of those people and most of the people that advise ma president ndimayang'ana kuti ineyo kuti a president mukuwapanga advise chani what are you advising you have no substance in you mulibe substance yonse ndiye muzipanga advise chani president muyang'ane anthu onse amene amapanga ma, ma advisor a president even on spirituality ma religious affairs kuwayang'ana anthu ake ena amakhala kuti ungotchuka ungomveka kuti ah, amalalika motere amakuwa akamalalika or amayankhula zoterezi eh, amabebesa amasekesa anthu munthu kungokhala kuti amasekesa anthu basi polalika amene ndikusalaika dziko lathu lija timaganiza bwino bwino just because munthu akamalalika amasekesa anthu amaswa ma jokes bwino basi amene akhale o- o- olangiza advisor wa president pazam pazam pazama pazama pemphero ah, paza paza paza za- za- pazachipembezo sorry the translation is pazachipembezo

who have dominated research in Malawi, amene amapanga damage control, it has been dominated by people from the north. Running affairs of my university, amene amapanga manage my university for years, amene amapanga dominate managing my, my university ndani, people from the north. Then ngati anthu aja akamakhonza, muzidabwa kuti chancha muzidabwa ndani. No, no, no, no, no. They are, they control the system. You are jana ndi power, people from the north for years. It is just since Bingu